ambuye akudalitseni chifukwanso cha nthawi yabwino yapadera imene ambuye atidalitsa nayo kuti timvenso zochokera kwa iyeyo tiyeni tipemphere Zikomo Ambuye Yesu chifukwanso cha nthawi yapadera imene mwatipatsa kuti timve kuchokera kwa inu. Tikupemphera kuti mukhale nafe, mutiphunzitse, mutikumbutse, mutidzudzule pa nthawi iyi imene timve kuchokera kwa inu. Mu dzina la inu Ambuye Yesu Khristu apemphera ndi kukhulupirira kuti mungatiyankha. Amen. Ambuye akudalitseni. Tiyeni tingowerenga malemba ku Marko chapter 10 uh, tiyambira verse 35 uh, kulekeza verse 39 Ah, ana a zebedeyo apempha ulemu Ah, ndipo anadza kwa iye yakobo ndi yohane ana a zebedeyo nanena naye mphunzitsi tifuna kuti mudzatichitire chimene chilichonse tidzapempha kwa inu Ndipo Iye anati kwa iwo, Mufuna kuti ndidzakuchitireni inu chiyani? Ndipo iwo anati kwa Iye, Mutipatse ife kuti tikhale mmodzi ku dzanja lanu lamanja ndi wina ku lamanzere mu ulemerero wanu. Koma Yesu anati kwa iwo, Simudziwa chimene muchipempha. Mukhoza kodi kumwera chikho chimene ndimwera Ine? kapena kubatizidwa ndi ubatizo umene ndidabatizidwa nawo ine? Ndipo anati kwa iye, Tikhoza. Ndipo Yesu anati kwa iwo, Chikho chimene ndimwera ine mudzamwera, ndipo ubatizo umene ndibatizidwa nawo ine mudzabatizidwa nawo. Ambuye akudalitseni. Ah, tingotenga phunziro pamenepa kuti kutsata mapazi a Ambuye Yesu Khristu. Aleluya. Ah, ni nthawi yapadera yapamwamba imene Ambuye wathu watipatsa kuti tilankhulanenso ziwiri zitatu zokhudzako uzimu ndi cholinga chonena kuti miyoyo yathu mwina mwake ikhaleko ni phindu ku chakumwamba chifukwa pamene tukhala ndi moyo pa dziko lapansi pano tiziyembekeza malo awiri okha opita palibe wina apita malo anyutulo chifukwa ngati iwe ukhale moyo wawedewede pa dziko lapansi kaya umapita tchalichi koma ukhala moyo wawedewede izo zonzako iwe kopita ku gahena chifukwa munthu mmodzi amalamulidwa ndi mzimu umodzi kukhala mzimu wa mulungu kapena mzimu wa satana mdierekezi Palibe munthu ngakhale mmodzi pa dziko lapansi amene amalamulidwa ndi mizimu yonse iwiri ayi. Iweyo ngati uli wa mdyerekezi udzionera kuti mzimu uli mwa iwe ni wa mdyerekezi. Kaya ku chalichi umapita komwe umamwako izozo usatipusitsenso ayi kuti iweyo za Mulunguzo umayendetsa. Iweyo chako nchimodzi, kwakukulu nkwa mdyerekezi. Nde Mulungu amayenderana ndi mzimu wa nkhunda. Nkhunda sikhala malo a phokoso, sikhala malo oipa. Nkhunda ilibe ndulu sikudya zinthu zoola zimasowekeranso moyo wako ukhalenso umenewo oti susakanikirana ndi zinthu zoola ukhale ndi moyo wa nkhunda umene uli moyo wa ambuye yesu khristu monga amene inatsika pa tsiku lija ambuye wathu yesu khristu atatuluka mmadzi atabatizidwa kusonyeza kulandira chizindikiro cha mzimu woyera zimasoweka iwe zimasoweka ine tikhale nawo mzimu woyera umenewo ukapereke chochitika ndi khalidwe m'moyo wathu kuti tikapereke kunyezimiritsa kwa Ambuye Yesu Khristu ku dziko lonse lapansi. Aleluya! Ndeno tikunena kuti tifuna titenge phunziro limeneli lolitcha kuyenda m'mapazi a Ambuye Yesu Khristu. Ah, pamene Ambuye Yesu Khristu anabwera pa dziko lapansi anachita zinthu zochuluka. Aleluya! Ambuye Yesu Khristu anali munthu amene anali wodzichepetsa. Sanali wodzikuza mu utumiki wake, sanali wodzikuza mu mphatso zake. Ayi, kuti ine ndine amene ndimachiritsa, Ambuye Yesu Khristu sanali munthu wa mtundu umenewo. anali munthu aum- amene anali odzichepetsa kwanthunthu zimasowekera iweyo mbale wanga mlongo wanga ndi wina aliyense amene ukumva ukhale ndi moyo odzichepetsa mwanthunthu chifukwa ukakhala ndi moyo wodzitukumula ndikuuze kumwamba sungakafike chifukwa wina aliyense amene afuna kukhala patsogolo ameneyo adzakhala kumapeto haleluya ndi wina aliyense amene afuna kukhala kumapeto ameneyu adzakhala kutsogolo zimasoweka iweyo ukhale moyo wodzichepetsa ngati ufuna kuti ukwezedwe kutsata mapazi a Ambuye Yesu Khristu. Aleluya. Ndeno Ambuye Yesu Khristu anali mu njira ngati imeneyo, mu njira yodzichepetsa ku dziko lapansi, osadzitukumula pa utumiki wake, pa mphatso ya machiritso ya uneneri ndi ulaliki wake. Ayi, Sizimasamala kuti iye walalikira cha mtundu wanji kapena wachiza anthu cha mtundu wanji, sanabwerepo ndi mtima wodzipopa. Anali ndi mzimu wa nkhosa, mzimu wa nkhosa. Aleluya! Zimasowekeranso iweyo kuti ukhalenso ndi mzimu wa mtundu ngati umenewu. Olo utakhala uli ndi ndalama ya mtundu wanji, sizitanthauza kuti ndiwe Mkhristu zedi. Kukhala ndi ndalama si chitsimikizo kuti uli ndi- iweyo Chikhristu ndiye kuti chiyenda. Ayi. zimasoweka kukhala odzichepetsa ngati muli ndalama zichepetseni osati osaukaso chikhalenso chinyozo kwa iwo ayi ozizunzikaso ayi dzichepetseni dzichepetseni monga ambuye wathu yesu khristu adachitira Haleluya! Ndiye tikuona inali nthawi imeneyi imene ana a Zebe- a Zebedayo anapita kwa Ambuye Yesu Khristu, anapita kukapempha chinthu chofunika. Nthawi zina zake popempha umapemphako zinthu zofunika. sati chilichonse mwapempha kumapemphako zinthu zofunika zogwirika pa moyo wanu ambuye yesu khristu adzakupatsani ndiye tikuona anyamatawa awirawo amakapempha chinthu cha- chokhudza chipulumutso nthawi zina zake kwa mulungu osamangopempha ndalama zokhazokha kumapemphakonso chipulumutso chisakuphonyeni mukhoza kukhala nazo ndalama lero mkwatulo kuyidwanso lero lomwe mudyera ku zimasoweka nthawi zina zake kapena nthawi zonse kumapempha chinthu chofunika monga chipulumutso pa moyo wanu kuti mulungu akupatseni koma mukamangopempha a ndufuna ndege ah, yakuteke ku malawi uzipemphako zinthu zogwirika zofunika pemphako chipulumutso ambuye mayeso mundikhozetse ine ndakukhozetsa koma chipulumutso chako udapemphapo tamapemphako chipulumutso ambuye ndipatseni uthenga oti ulapitse moyo wanga nichoke mu nsinga za satana zimene adandiyikira ndi zimene ndifuna kenako mukatitero mulole tsano ndiyambe kukhoza munigulireko ndege galimoto kanjinga kapalasa kafuna ndiyambe kabaza kupasa koma poyambirira pempha kaye chani chipulumutso sangakupatse uli ochimwa mophweka mulungu wake si amene haleluya ndeno anawo anakapempha kuti amphunzitsi tifuna ife mutichitire china chake ambuye yesu khristu anafunsa ni chani chimene mufuna ine ndikuchitire akuti ndikufuna ine ndi mbale wangayu wina akakhale dzanja lanu lamanja wina dzanja lanu lamanzere mu ufumu wanu mwa njira ina amafuna apite kumwamba akakhale m'mbalimbali mwa ambuye yesu khristu haleluya ndeno tikuona ambuye yesu khristu adanena kuti o wapempha chinthu chachikulu eya chinthu chachikulu chochipempha ndi chimenechi mbale wanga uzipempha chipulumutso nde chinthu chachikulu chochipempha osati ayi zinthu zikuluzikulu zoti ndizipemphe ndikufuna malo ndikufuna tinzeru si zikuluzikulu chinthu chachikulu choti uchipemphe ndi chipulumutso haleluya ndiye tikuona mbuye yesu khristu anatero akuti wapempha chinthu chachikulu koma ndikufunseni china chake kodi mudzamwera chikho chimene ine ndinamweramo kapena kodi mudzabatizidwa muubatizo umene ndabatizidwamo aleluya kuyenda mapazi a ambuye yesu khristu ambuye yesu khristu pamene amachoka amafuna kuti zimene iyeyo amachita akachoka ifenso tizichita kuti dziko lapansi likamaona lizitsimikiza kuti yesu sadafa adakali moyo chifukwa zimene ankachita yesu alipo anthu awa oluchitanso ni chifukwa chake anthu awa timachedwa kapena chifukwa chake timachedwa akhristu chifukwa khalidwe ni zochita zimene tikuchita kalankhulidwe kamene tikulankhula kakufanana ndendende ndi mmene yesu khristu amachitira mwini zonse zachiuzimu mukamazichita zizichitika ndendende ndimene iyeyo amachitira ndi chifukwa chake amafunsa mudzamwera mu chimene iye adamweramo haleluya mudzabatizidwa mu ubatizo umene iye adabatizidwamo ndiye muludziwa ubatizo umene yesu adabatizidwira ngati mufuna kupita kumwamba muludziwa tikawerenga ku Yoh- ah, ku mateyo tikuona ambuye yesu khristu akupita ku mtsinje wa yordano kuja chifukwa kudali madzi ambiri Aleluya! Ubatizo umene Yesu adauchita wakumadzi ambiri, ukatha ubatizo umenewo ndi ubatizo wa Mzimu Woyera. Aleluya! Zonsezo zimafunika, osati utengepo chimodzi, nzosatheka. Uwerengeko Machitidwe, ena adalandira Mzimu Woyera koma ubatizo wa madzi asadalandire. Zimasowekera abatizidwenso mwa madzi chifukwa zimayenda kamodzi kamodzi. Aleluya! ndeno ubatizo umene yesu adauchita ndi ubatizo wakumadzi ambiri mbale wanga wakumadzi ambiri ndipo ubatizo wonse umene ungaupeze mu baibulo ndi ubatizo wakumadzi ambiri ochitovika mmene mumavikira mbale ndi mmenenso mumafunikira muzichitira pobatizidwa aleluya ni imene ambuye yesu khristu amafunsa ndiye ngati iwe uli wokhoza kuchita zimenezo mbale wanga ndikutsimikizira kuti chipulumutso chikhala manja mwako chifukwa tikawerenga ku mariko chapter 16 verse 16 akuti iye amene akhulupirira nabatizidwa ameneyo adzatani adzapulumutsidwa ndimatero nthawi ina yake kuti mwina mukudabwa kuti newo wiki yatha ndimati nisiya mowa koma wiki ino nayambiranso ndimati zijazi yangola zijazi nisiya uhule uja nisiya koma wiki ino nayambiranso zitheka bwanji iweyo chimo pawekha sungalichotse zusowekera mulungu abwere achite kuchotsera ndekuti iweyo ukhale pansi pa mwazi wake zusowekera ulape ukatha ubatizidwe mu ubatizo uti umenewo basi zophwekaphweka koma ngati unena kuti iwe uthana nazo wekha ah, thana nazo thana nazo mwana unena kuti nthana nazo nekha osafuna kumva kuti malangizo akuluakulu timamusiya achite zimuonekera patsogolo haleluya ndiye zimasowekera tichite zimene yesu adazichita tiyende mapazi amene ambuye yesu khristu adayenda nthawi tilibe ngati iwe uli nayo bolani koma nthawi imene tunena apa si ya pawotchi ayi nthawi tunena ni yakumapeto a dziko lapansi zizindikiro zonse zimene zinanenedwa zakwaniritsidwa akuti momwemo mmene zinalili masiku a nowa zidzakhalanso masiku akudza kwa mwana wa munthu anthu adamanga adamwa adakwatira adakwatiwa pano nde angoulutsa zomangamanga wekhanso ukhoza chiloonanso kuti awa autsa chawo chinyumba nanga bwa awo adzautsa chinyumba nanga fulu aliyense umangosirira zomanga zomanga aliyense akuti apose nzake ine ndimanga iyi ena mpaka nambobweleka simenti kumwamba nkhani yake kupikisana zomanga haleluya anthu adzamanga anthu nde maukwati nde zokwatira kwatira nde mwinanso enanu wiki ya mawa yomwei kuli ukwati kwa zuchitika zuchitika anthu adzakwatira adzakwatiwa zonse adzamwa kumwa tizakumwa tapamwamba eti kuti achina Linde mahotelo apamwamba odziwika bwino konseko anthu akupita kuti akadye akamwe sikuti kwawo kulibe mbaula kuti othophika ayi akufuna kudya kwapamwamba chifukwa dziko lupita ku makono aleluya ni momwemo zidalili masiku a loti momwemo zidalili masiku a nowa koma masiku amenewo zinthu zidafika pokoma monga choncho musayiwale ni masiku amene chigumula kapena chiwonongeko chinabwera Anonsowa m'bale wanga ndi masiku amene chigumula kapena chiwonongeko chibwera ngati susamala ngati sulapa iwe ukhala mmodzi mwa iwo ambuye akudalitseni